television ya mzati komanso our facebook page tathokoza kwambiri ineyo dzina langa ndi fungai chiwaya sindili ndekha mpulogalamu ya lero ndili ndi mzanga uyu evans matola Taku- takulandirani tithokoze kwambiri ino simabwerabwera kuno. tafika masekedwe anu akupsetsa mtima kwambiri. iya eh, tafika tafika tafika Oho. Eh. Uh, this is uh, first of its kind uh, kuti uh, program ibwere live ife pano pa pa mzati and uh, we are streaming live uh, on our facebook page um, nkhani yaikulu ndiyonena kuti after giving you ma programs a ndale m'mbuyomu angapo uh, there should be close to 10 if i'm not mistaken ngati adutsa chabwino um, amene takupatsirani uh, maprogramu athu am'mbuyomu we were like saying kuti kodi anzathu a program iyi aku- akuilandira bwanji because zimangopita ku studio zimangopita ku field ku studio ndikupanga edit program ndikuiponya tithokoze ena mmati mmatipatsa feedback manamba amene ali ali pansipo mmatiuza pakuti mukanakonza chakuti pakuti mukanapanga chakuti but today we would like to have um, uh, feedback ya pompopompo okay so we open lines nthawi inayake kuti uh, inu ndife ticheze koma ndi mundilole kuti ndi, ndiupatse mkulukuta moyo kuti nawonso upereke moni Eh. Ah, ndinu mkulukuta moyo Ayi, ah. Our- our- our chief bureau Eh, perekani moni kapena mukukana u chief bureau iya Eh. Ah, sitika Iyayi. chinapita chinthuchi Iyo chinapita Eh.
Iyo chinabwera pa inu Chinapita. chapter 10 perekani moni programu ya ndale mbuyomu uh, takhala tikuwapatsa amalawi mm. ma recorded mm-hmm. pano tabwera kuti tikadzukute Okay. uh, tikapanga analyze kuti kodi uh, tawapatsa zinthu zotani azilandira motani ndipati pamene sanamvetse Uh, mapulogalamu amene uh, takhala tikuwapatsa uh, mezi 5 ndikuti mezi 5 ndi almost 20 programs Yes. chifukwa mwezi uliwonse timawapatsa mapulogalamu uh, 4 ndiye kuti kodi mapulogalamu amene tawapatsira awa mwawalandira bwanji ndipati pamene simunamvetse ndipati pamene mukukayikira kodi how best can we serve them ifeyo tikuyenera tikonze pati titani kuti tikuthandizeni information imene mmayifuna ija muyipeze chifukwa amanena kuti information is power yes Ah, ndi- ndi- ndingathe ah, ku- ku- kuyankhulapo kuti ah, dr jack mapanja anayankhula kunena kuti politics ya kamuzu banda inali ya oratory politics and oratory justice Okay. samafuna kuti china chake chilembedwe chimene wachita Okay. chifukwa amafuna achotse memory ya anthu asadzathe kukumbukira kuti kamuzu amachita izi amangoyankhula ndipanga chakuti ndipanga zinthu kumachitika samafuna mabuku ena ake okayikitsa amabana samafuna kuti anthu aziwerenga samafuna anthu azilandira information now Uh, tapatse ife a Malawi mm -hmm. zinthu zitatha kubisidwa mm -hmm. zitatha osa osa osaziwidwa mm -hmm. tiwapatse amalawi chifukwa mm -hmm. panopa tili mu gen z mm -hmm. ndiye kuti ma decisions ambiri amene akupangidwa mm -hmm. uh, timakamba kuti anthu amene amavota ndi a zaka 18 mm -hmm. nde kuti tikukamba za munthu amene anabadwa 2008 mm -hmm. akupanga decision ya mmene dziko lino liyendere mm -hmm. so ngati amene iye sadziwa kumene makolo ake achokera mm -hmm. apanga decision olakwika mm -hmm. ya so ti- ti- tinene kuti mu, mu maprogramu athu a ndale mbuyomo lerolo tikufuna kuti tiku uh, tikuonetsereni uh, kapena kuti tikupatseni ka chithunzithunzi kuti kodi um, mbuyomu takhala tikupanga zotani makamakanso kuti why did we bring this uh, uh, program but shortly tiyeni tingoonerani ka izi mwa, mwa, mwa, mwa pafupi kwambiri and then we'll come back kuti tipitirire

tiyambe nkunena kuti mmene ganizo la programu imeneyi ya ndale mbuyomu mmene imabwera kwambiri inali ndi zifukwa ziwiri kapena zitatu chinthu choyambirira nchofuna kudziwa kuti kodi ndale zathu za mbuyo zinali zotani yes kuti amalawi lero azinena kuti tinali ndi boma la kamuzu mm. kamuzuyo ndi ndani mm. kuchoka kamuzu kunabweranso uh, uh, dr bakili muluzi yes. bakili muluzi adatenga motani mm. dzikoli mm. komanso kunabweranso bingu wa mutharika mm. adatenga motani dzikoli mm. mm. so mapulogalamu athu ambiri amene akhala akuwaonera mm. mwina kufikira pano tili pa bingu yes uh, ndizoona pokhala program ya ndale mbuyomu ndiye kuti tikukamba za politics politics yake tikukamba ya mbuyo uh, amzathu amakamba za politics imene amake nduna yankhula chakuti nduna yapanga zakuti koma now ife tisanabwere pa zimene kuti nduna yanena zakuti tibwere kunena kuti kodi mbuyomu munachitika chiyani mm -hmm. makamaka chokhuza politics mm -hmm. zinachitika motani mm -hmm. chifukwa kufika pano mm -hmm. anthu sadziwa mm -hmm. kuti tikamuti tikamati kamuzu day mm -hmm. ndi tsiku limene kamuzu anabadwa mm -hmm. kodi kamuzuyi mm -hmm. pamakhala timphekesera kuti akamuzutu amene anabwera kuno si akuno anachoka ku ghana mm -hmm. pamakhala mphekesera zonena kuti iya kamuzutu anali munthu wabwino kwambiri mm -hmm. kodi mukamati munthu wabwino kwambiri mm -hmm. mumadziwa mbali ina ya kamuzuyo mm -hmm. kodi inuyo mumadziwa kuti pa 18 may 1983 nduna zitatu za boma zinaphedwa kodi inuyo mukudziwa kuti kunali divide and rule philosophy imene anapanga adopt kwa ma- ma- ma british komanso kodi mmadziwa kuti chipani cha malawi congress amene anachikhazikitsa kapena amene ana, ana, ana, anachikhazikitsa komweko Yes. si kamuzu amalawi zimenezo mwina ena sakutani sakuti sakudziwa chifukwa um, mapulogalamu athu amene takhala tikupanga tauza amalawi kunena kuti koditu udali mwezi wa september mu chaka cha 1959 pa tsiku limeneli zinali zoti orton chirwa atatuluka ku ndende komanso mkazi wake vera mlangazuwa chirwa atatuluka ku ndende nyumba yawo chifukwa orton anali loya mm -hmm. and tikawerenga mabuku amatiuza kuti anali loya wa kamuzu mm -hmm. zinthu zambiri ma legal issues amapanga consult kwa orton mm -hmm. ndi kamuzu being a doctor zinthu zina zokhuza za umoyo orton banja lake apanga consult kwa kamuzu okay. now they are best friends mm -hmm. komanso professional amagwira ntchito limodzi mm -hmm. now anthu amenewawo atamangidwa mm -hmm. uh, mbiri imatiuza kunena kuti nyumba ya orton chirwa ku blantyre mm -hmm. chilichonse chinapita okay. pamene amatuluka ku ndende mm -hmm. anakasungidwa ndi missionary wina mm -hmm. uh, ku blantyre mm -hmm. atasungidwa ndi missionary ameneyo unfortunate uh, part anakakumanako ndi aleke banda okay. aleke banda was a 20 year old mm -hmm. by that time mm -hmm. from mtonga mm -hmm. wa ku nkhata bay mm -hmm anapeza atende samuke tizikakhala limodzi mm -hmm. kamuzu adakalibe kundende ku gweru mm -hmm. aja atengana kukakhala limodzi kumene kuchota nac ah, ah, aibana ndiye pamene nac aibana nkhani yokhuza nac-yo mukukamba za nyasaland african congress yes okay nyasaland african congress aibana pamene aibana nyasaland african congress any mistake atimangapo apa tipange bwanji tiyambise chipani so orton chirwa mcp is a brainchild ya orton chirwa Okay. anayambitsa chipani that was september 1959 atayambitsa chipani for your own information fungayi achina uh, yatuta chisiza mm -hmm. achina henry masauko chipembere mm -hmm. achina kanyama chiumi mm -hmm. amamulimbira makalata otonichirwa okay. kuti wapanga wrong decision okay. what we know we have nak mm -hmm. what we know we have kamuzubanda mm -hmm. by the way kamuzubanda pamene amachoka kubwera uzatenga naki presidency mm -hmm. anachita kulanda okay. chifukwa kunali a td banda mm -hmm. analengera zinkhani mhm. kunena mm -hmm. kuti akusakaza chuma ndi mhm. watsankho mm -hmm. tribalism ndikuinena pano mm -hmm. anampanga nawo accuse anatula pansi mm -hmm. anatenga zimenezi okay. so chipani cha mcp chayambitsidwa ndi orton chirwa mm -hmm. chitayambitsidwa ndi orton chirwa uh, ah, mabuku amatiuza kuti atamutsutsatsutsa sanagonje mm -hmm. now atakatuluka kundende kuja orton uh, kamuzu watuluka ku gweru mm -hmm. anampasa on a silver platter Okay. tengani upresidency atatenga upresidency i can tell you kuti executive committee yoyambirira imene inakachitika ku nkhatabay oto nichiro anamuuza kuti being a lawyer lemba constitution ya chipani unfortunately chifukwa Orton Chirwa ndamene amamdziwika amati akamayenda Orton Orton Orton Orton ndipo anali vice president wa chipani okay koma ku executive committee anthu atapita kumene kujako mm. Orton anali odabwitsidwa mm. wina anayima mm. akunena kuti uh, zikuoneka ngati kuti president wathu ndi mmodzi okay.
pasakhalenso wina ofanana naye mm. which means amapanga eliminate mm -hmm. position ya vice president mm -hmm. pasakhalenso wina mm -hmm. komanso to, to, to the surprise of Orton Chirwa mm. constitution amene anawuzidwa kuti alembe MCP mm. ena anabweresa ina okay. so pamenepo ndi pamene anthu akuyenera adziwe kuti chipani ichi anayambisa ndi ndani komano munthu amene anayambisayo anamtaya bwanji so so ndale mbuyomo timakuoneserani eh, nkhani zimenezizi cholinga timafuna kuti pamene tiku tikufukula nkhani zimenezizi mm. um, inunso mukhale mukudziwa nde mwina tinene kuti amene amatithandizira kupeza uh, information kapena mwina kutifotokozera zimene zinachitikapo m'mbuyo ndi john gunde yemwe ndi historian amene ndi timathandizana naye komanso programu nthawi zina timabweresapo anthu ena amene ndi amvulazakale Yes. amene amangotipatsa understanding yawo mm. ya mmene amachimvetsetsera chinthu mm. mwachisanzo tia- tinabweretsapo uh, makosana ena uh, tinali ndi mkulu wina kuchokera kwa vumbwe Anatipatsapo nkhani yokhudza Malawi Young Pioneer pang'ono. Ah, tinali ndi makosana ena kuchokera ku Machinjiri amene anatipatsako ah, gawo lina la operation Operation bwezani Bwezani, yes. chifukwa ku- ku- kumayambiriro tinaona mmene kamuzu adabwerera kuno ku malawi kenaka tinazaona ulamuliro wake komanso nkhani zina zimene tinazaona ni nkhani zokhuza mmene uh, amapangira ma decisions yake komanso kuti kodi anthu amene amatsutsana ndi ulamuliro wa kamuzu kodi zima- zimathera bwanji chamkatikati mwa ulendo wathumu tidakutengeraninsoni ku mwanza eti kumene tidakafika paja pamfera nduna koma mzangayu akudziwa bwino dzina labwino chifukwa atapitako a- a- anthu akumeneko adamuuza kuti kumene mukupitako ife tidasiya opatchula kuti pamfera nduna kodi paja pa pa pa pamene paja mpagadama pagadama Eh, pamene mpagadama mukapita kuthambani Eh. mukanena ndikupita pathambani Eh. sadziwa kuti thambani yake mukusaka kuti Ehe. koma mwauze kuti tipita pa agadama akuuza ndi zoti so, ndi motero so, so anthu aone mmene ti- ti- timachitira tikakhala kuti tikupita uh, uh, ku- ku- kukajambula program imakhala ndithu yauyoyo chifukwa tsiku limenelo kunali matope kwambiri kunali matope tinayenda movutika komabe ah, mzanga anzathu amene abadwa 2000 sadziwa kuti pa 18 May 1983, nduna zinaphedwa. tikanakhala kuti pena pake tabwereratu kuti takanika kufikako anthu asakadadziwa Zoona ndi anamanga icho Abakili Muluzi anamanga. adamanga eh. ndipo for your own information abakili muluzi adakhazikitsa commission of inquiry Ah, nthawi imeneyoyo ah, pa- pa- pa- panali achina inspector uh, kamwana Ah, anthu adatipatsa feedback kunena kuti evidence was there kunena kuti anapanga zinthu izi ndi ndani and for your own information ukawerenga crocodiles are hungry at night by jack mapanje okay buku limene limapezamo akunena kuti on 27 january 1987 pamene jack mapanje was arrested ku zomba anamutengera kupita nawo ku blantyre atamutengera ku blantyre mm -hmm. inspector general um, in, in, inspector wa malawi police mm -hmm. amene anali uh, a mbedza mm -hmm. anachita kumuuza m'maso muli gwa mm -hmm. tilibe mlandu wina uliwonse mm -hmm. koma nkhani mm -hmm life mm -hmm. president mm -hmm. akuti tikusungeni mm -hmm. anamusunga okay. for three years akusungidwabe detention without mm -hmm. trial, trial. Aha so zinthu ngati zimene zozo zimene mu programu iyi ya ya ndale m'mbuyomo ndimene tikufuna kuti tizikubwereserani tidapitanso ku mangochi Yes. uh, ku mudzi wa moto Yes. kumene tidakamvakonso nkhani yokhuza um, mmene mudzi wa moto uda- Unaotchedwa. unaotchedwera eh, adatifotokozera amene tidakumana nawo kuti adangodabwa cha m'bandakucha kwaba- kwabwera magalimoto koma kundanda mudzi wonse kenaka ndimene amati ayi koma mupite uku mm. uh, akukufunani mm. so popowauza adanena kuti kum- kumene mukupitako mukupita pa mangochi pa boma mm. koma anakazindikira ali ku maula mm. eti ku lilongwe mm. so adakhala kumene kuja nawonso adangouzidwa kuti kulibe mlandu yayi mm. koma tangouzidwa kuti mungotani kodi tingokusungani Tikusunge, yes, so zinthu ngati zimene zozo ife timayesetsa kuti tikamva kuti pakuti akuti padachitika chakuti mm. ifeyo timathamangira kumeneko ndikuona kuti kodi um, uh, tingatani koma mm. chachikulu chimene tifuna uh, kuti ti- tikumbutsane lero n'chonena kuti mapulogalamu awa tikamapanga ifeyo timafuna kuti inuyo mudzidziwa Basi. kumene tikuchokera Basi. chifukwa ena nkutheka atawona kuti ayi uh, mzati wayamba kudana ndi atsogoleri iya Yeah. sikudana ndi atsogoleri sikudananso ndi munthu wina aliyense koma tingofuna kuti anthu adzidziwa kuti kalekale nkhani za makadi zimayenda bwanji chifukwa kale kunali makadi kunali makadi amene amati akuthandizira chitukuko mm. uh, cha mdziko mm. koma analipo amzathu amene samapanga nawo makadiwa mm. uh, amalawi mwina vuto nkutheka kuti mwina we don't read our history mm -hmm. we don't read our history nde zimene zimatipangitsa kuti tikabwera ngati pano kumadabwa kuti i think mwina pali hidden agenda ina iliyonse koma history imatiuza zonena kuti amzathu a chipembedzo cha even cha mboni azimayi were raped amagwiriridwa amamangidwa anthu amathawa mdziko munomo ndi history is there ise ilipo and chinthu china chimene mukuyenera kuchidziwa nchoti uh,

for example tikakamba za achina Orton Chirwa tikakamba za nduna zitatu mp mmodzi anaphedwa aja anasungidwa komweko okay tikakamba za Brown Mpinganjira a journalist from MBC a Brown Mpinga anali MBC anali mtu Ana- anatolankhani okay mtola nkhani Okay. ena anakasungidwa kumenekoko kulumu D, D, D4 Okay. unali D1 D chani koma anakasungidwa ku D4 Mto- mtolankhani yes okay. anakasungidwa ku d4 okay. kumenekoko kunali anthu onena kuti akuti akangokumvera mm. kuti nkhani ngati akupanga zinthu zina zake mm. for example osakhala ndi chitsimikizo koma kungomva kokha for example mm.
uh, do, dr jack mapanje mm. anakasungidwa kumenekoko mm so iye anapanga narrate mm -hmm. zimene anakumana nazo mm -hmm. anapanga narrate mm -hmm. nkhani za nduna zija mm -hmm. zili mmenemo mm -hmm. uh, muli zinthu zambiri mm -hmm. zimene zinachitika mdziko muno mm -hmm. koma amalawi mm -hmm ena sakuzidziwa yeah, so, so ti- ti- tikatsatira nkhani imene iyi yokhuza kamuzu ti- tidayenda naye kufikira nthawi imene atabwera mdziko muno ulamuliro wake eh, zovuta zimene zimaoneka nthawi imeneyo mpakana pamene pamayambano kuoneka nkhani zonena kuti amalawi adatopa nde adaganiza kuti a komano bwanji mdziko muno mukhale uh, referendum mm -hmm. kuti anthu afotokoze bwino uh, zokhudza maganizo a anthu kuti tipitirirebe ndi chipani chimodzi kapena tikhalibe ndi ulamuliro wa zipani zingapo kumene kumabwerano dzina la achina chakufwa chihana yes, mm? yes. chakufwa chihana uh, ndi uh, paja nthawi imene amafika mu malawi muno mm -hmm. adakafikira kumangidwa pa ndali chileka nthawi imeneyo yeah, that was chileka chifukwa mm -hmm. uh, nthawi imeneyo closer to Uh, zaka zimene tikuzinenazo mm. 1993 mm. ndekuti kunali uh, uh, akamuzu uh, bakili muluzi mm. ndekuti afamphuka mm -hmm. ku mcp ngati secretary general koma kuti ok, bakili anali mlembi wamkulu nthawi imene wa chipani cha malawi congress chifukwa mm -hmm. tikawerenga mabuku a history amene mm. anapanga kulemba history ya mm. politics ya mm. malawi mm. amanena kuti mm. Pamene Bakili Muluzi mm. ankaima kumanena kuti nkhani zivini za Mwanza murder mm. nkhani zoti kunali kushire anthu mm. amaponyedwawo mm -hmm. amati akamaima kuti kumanena zimene zangati kuti akumoka mcp mm. malem john tembo amaima kuti ndiye timfunse ameneyo chifukwa mlembi wachipani anali ameneyo mm -hmm. ndiye kuti mm. ngati za ng'onazo akuzidziwa ndi ndani yeah. chifukwa chipani sichingapange kanthu secretary general osadziwa osadziwa yes you're right kunali kukhulana mm -hmm. zimenezo zalembedwa zilipo okay. now mutha kuona kunena kuti aja a- anayamba kaye atuluka kaye panopa mm, mukhoza kundichitira umboni kuti andale akakhala kuti pena pake sizikutheka amati ndasiya kaye ndale ndifuna ndipange focus personal business kena Kenako- kungomuona uyo watere so ndi history repeats itself aha so uh, malingana ndi mmene tidaitengera programu ya kufika kwa uh, udf mm. uh, paja inali pressure group yes idali pressure group imene ndithu uh, idalimbana ndi uh, kamuzu mm -hmm. kufikira kunena kuti adanena kuti tipangeni chisankho uh, kuti timve maganizo a anthu uh, referendum mm -hmm. kapena uh, chip, uh, ulamuliro wa chipani chimodzi mm -hmm. ndipo paja zotsatira umazi- uma- unazisunga bwino ndiwe yes um, ngati memory yanga ikundipanga serve bwino panali pa 14 june um, uh, that was 19 is it 1993 um, panali nyali panali tambala panyalipa anthu anapeza almost 64 percent okay uku kunapezeka almost 30 something percent ndipo ina anali anali vo- null and void kutanthauza kuti 30 something percent inkafunabe inkafunabe chipani chimodzi koma 60 close to 65 anasankha kuti ayi ifeyo tikufuna uh, multiparty democracy ndiye kuti multiparty democracy inali kuti akuipanga reintroduce mm -hmm. chifukwa sizoti kuti uh, ulamuliro wa chipani chimodzi eh, kunali zipani zina okay. m'mbuyo mm -hmm. we are talking of NAC yes ataipanga ban mm. then akamuzu abwera zimene zija zachitika mm. so multiparty democracy yachitika mm. ndi pamene kumabwera kuti sono tiyeni tichitise chisankho choyambirira mm -hmm. multiparty democracy mm -hmm. kunabwera zipani zambiri mm -hmm. it's when pamene abakiri muluzi amawina ndikuchitenga chinthuchi now abakiri achitenga chinthuchi ndiye kuti anayendetsa matemu awo awiri komanso matemu awo awiriwo abakiri analinso ndi zi- zitopotopo okay eh, zinaoneka ndi zitopotopo yes kwambiri. anali ndi zitopotopo chifukwa kumene kumabwera nkhani zokhuza uh, tinaona ma young democrats Yes. okay nthawi ya, ya udf mm -hmm. amenenso anatchuka ndi mphamvu mm -hmm. amakhala ndi mphamvu ndithu mm -hmm. uh, kunalinso nkhani zina zimene zinali zovuta komano as we are proceeding with the program muthanso kumapereka feedback yanu mu zinthu zimene uh, you remember uh, zimene mwazikumbukira ndi zinthu zina ti, ti, we'll be take, we'll be taking your messages mm -hmm. and as, as at now talandira message akuti nkhani ya pamferanduna inandipasa chikoka ndinkangomva modukaduka koma ndi program imeneyi ndadziwa zoona ine smart nkumba kuno kuzomba ulumba ah, kwa chikowi tathokoza Ah, kuti um, ngati nkotheka muzatipasirenso uh, zokhuza imfa ya robert chasowa mu ulamuliro wa bingu um, akuti ine shaka phiri kumauzi program imene ipitirire kuno ku phalombe tathokoza ndithu kuti um, uh, tili limodzi Ma- mameseji amenewawa um, um, um, mameseji amenewa a- azibwerabe as we are proceeding with the program then tione kuti uh, tipanga bwanji kapena kuti meseji ina iliyonse umene ngati ah sina okay. message so ti- ti- tiyang- tikuyang'ana no nkhani yokhuza uh, bakiri aku, akuyendetsabe chinthu chija mm. ndi tikuona kuti kunali nkhani zokhuza ma young democrat mwinaso ku- ku- zipo zipo zinthu zina koma from our programs zambiri zinanenedwa today is just doing a, a little of review koma mwina nkotheka kuti zinthu zinaso zimene ukuzikumbukira our historian may have said mma programs athu Ah, nthawi ya abakili ah, kunachitika zinthu chifukwa tikukamba nkhani yokhuza kumayenda mmamidzi kumagawa ndalama yes nkhani imeneyo ah, ah, amagawa ndalama

anali akuyankhula kuti ufulu wa azimayi ufulu wa azimayi mm. chonde chonde nkhani yokhuza kukhala ndi mbumba mm. Eh, ino akamuzu nkhani mm. zokhuza mbumba mm. azimayiwa tapaseni ulemu mm. akuti zimene tinaona mu nthawi ya abakiri sikupangidwa adopted mm -hmm. anazipanga inherit mm -hmm. azimayibe amavina e, eh, wochita bwino kumpatsa mphatso mm -hmm. choncho mm -hmm. mkazi wanzako mm -hmm. kumuyimisa pansi mm -hmm. e, eh, azidikula pamene pache mm -hmm. so zinali zinthu zoti anazitengaso mm -hmm. amazichitisa okay. Eh, komanso sitingakambe nkhani ya bakiri osakambapo nkhani yokhuza um, uh, third term Eh, chifukwa paja ulamuliro wa, wa bakiri uta first term itachitika kunabwera second term Yes. so second term mwina chifukwa chakunona kwa mpando adatero kuti adali maganizo kuti nkhani ipite uh, api- alamulirenso kachitatu Yes, kachitatu. kunabwera third term ndipo cha idakanika ndi itakanika kunabweranso open term idakanikanso ndimene kuma nthawi imeneyo ku parliament kudatuluka mawu mukuwakumbukira eti nthawi imeneyo achina George Nga Mtafu kutafunga kwambiri ah, ah, ah, ku parliament ah, kumene kudatuluka komanso mumawakumbukira ah, speaker ah, ah, ah, rodwell yes Munyenyembe.
yes yes anatisiya adatisiya mkati mwa parliament zinthu zitafika povuta kwambiri zinali zovuta chifukwa Ah, ama- ama- ama- ama- amakamba kuti zinakhala ngati kuti eh, Aba- aBakili amadziwa kuti ah, mkulu uyuyu John Temboyu zindivuta amakhala ngati kuti afuna Ajada azikhala ngati- ikakamira kwambiri. eh, kukhala ngati kuti mwina amakafuna azigwirizana choncho kenako anamukanika basi zikavuta madzi akatayika saoleka Ah, apopo nde kuti zinavuta third term inakanika itakanika third term is when amapanga decision yopanga endorse ah, ma- ma- malemu professor bingwa muthalika nthawi imeneyo tunena kuti a professor bingwa muthalika anatayesera kuyimira pa chipani chawo sadakanika awatenga ayima pamene paja anawina anapambana ku convention komanso anapambana pa chisankho Yes. atachitenga chinthuchi ndikuyamba kuchiyendetsa ah, olemba mabuku ah, amanena kuti zinthu zina zinasintha ngati za azimayi zovina zija zinasintha food security ah, economy amayesetsa ndithu kukonza zinthu zina ndi ndikuja zina kudabwera uh, feteleza anthu ankagula 500 500 kwacha ndikukumbukira nali second term uh, because that was pa campaign ya 2009 ndi pamene ankanena kuti ineyo mugula feteleza ndi 500 mukagulitsa tambala wa nkhuku mugula feteleza and makolo athu zinachitikadi zinachitikadi. and chakudya chinali ponseponse uh, tikukamba kuti pamenepo ndiye kuti a- a- a bingu achitenga chinthuchi komano sitingakambenso nkhani ya bingu kuyiwala nkhani yokhuza kusowa kwa mafuta a galimoto Yes. chifukwa ananenapo paja kuti ngati mukuti mafuta akusowa Pitani tayendeni pansewu. pansewu tione ngati simugundidwa zimenezi izi aMalawi akuyenera kukumbukira pali zabwino pali mu- mukacheza anthu amangonena kuti "Ah, koma bingu uja ah, anatichokera mwachangu amene ujayo anakasinthana ndi mulu wa- wa- ka- ka- Kamuzu Banda Ah, zinthu zi- Dzi- dziko lili pena pake so akupanga compare contrast koma akumuiwala bakili muluzi chifukwa bakili muluzi anapanga fought nkhondo yokhuza multiparty democracy anali achina bakili muluzi ndi achina Chakufwa Chihana so nkhondo imene anaigwira ija sitingakambe history yathu ya politics kuwaiwala tikuyenera tiwatchule koma pamene tikuwatchula tikunena tibayeso pamene analakwitsa eh zoonadi chifukwa tikamakamba nkhani imeneyi kuli kuli nkhani yokhuza kusowa kwa mafuta komanso mukumbukire kuti uh, padali uh, anthu 20 aja Yes. uh, adaphedwa ku mzuzu aja so nkhani zake zimakhala zimene sikuti anali sikuti pa mtsogoleri wina aliyense amakhala kuti ali ndi pabwino nthawi zonse Ayi. so program ya ndale m'mbuyomo cholinga chake timafuna zinthu zimene zijazo zimene zinali zabwino ndi zimene mwina zimaoneka ngati pena ndi pena sizimalongosoka anthu adziwe kuti kodi akadziwa kodi sopano adzikhala ndi zotani unanena nthawi ina kuti kudziwa za kumbuyo zimakupangitsa kuti you should make an informed choice pa Nga- kuti pachitika zinthu zina zake zofunika kuti munthu usankhe ngakhale ku chipatala ukapita amazatenga bukhu lako nkuyamba kuyang'ana kuti "Ah, ine ukakhala ngati kuti mwadwaladwala matenda kawiri kawiri amayamba amayezetsa magazi
chifukwa aona history kuti they are making that decision chifukwa kuona history yako kuchipatala wapita wapita wapita ndi zomwezo mm, talowani chipinda icho so ana a 2000 tikukamba kuti munthu amene abadwa 2008 akupanga decision yoyendetsa dziko lino so pamene akupanga decision ngati asakudziwa decision yo ikhala yotani chifukwa choti mukamtenga mwana uja ndikungompaka paint ndikumpasa 1000 kwacha mwamutha akuvoterani koma kuti akavota uh, decision imene wapangayo ndiyoyenerera yes kodi izamuthandiza tsiku lina Yes. akakhala atafuna kupanga zinthu zina so uh, ndale m'mbuyomo tima- tikuyang'ana kwambiri zinthu zimenezozo zimene tifuna kuti inuyo mukamakhala ndi mudzidziwa kuti okay kodi zidatere komanso zidatere ndinene kuti tafotokoza kuti timadalira nthawi zina ma historians mm -hmm. amene amabwera uh, more especially uh, john, john gunde ulemu wanu mm -hmm. komanso alipo anthu ena amene timatha kuwapeza m'midzimo ena a inu mwaonerako programu ya ndale m'mbuyomo mm -hmm. nkufika ponena kuti e, programu yakuti yakuti ija mudafotokoza bwino ndithu koma pakuti mm -hmm. pamaoneka kuti sipanatifikeko ayi mm -hmm uh, notably program ya operation bwezani anthu ambiri ikuoneka kuti ah, adayikira makomenti kwambiri kuti yayi imene ija inali ndi zinthu zina zimene zikanatha kutani kodi zikanatha kupanga ndiye mwati ndinene kuti tikamapanga program ngati imene ija nthawi zina uh, kuli gulu lina la anthu limatha kunena kuti ah, ma- mu- pro- program yakuti ah, mu- mu- mukabwera tizathandizana kukupatsani information koma ngati information yo isali imene mukuidziwa inuyo uh, so nchifukwa chake timayika apa pa feedback line kuti inuyo mutha kutiuza zoti ah, koma program yakuti tadzayipangani mwakuti uh, kuti itheke chifukwa mmene tateremu tikadali ndi uh, bingu komano Yes. sitinamalize koma kutsogoloko kukubwera uh, uh, nthawi ya ulamuliro wa uh, Joyce Banda. a Joyce Banda. komanso tisanakambe za joyce banda kuli midnight 6 yes I- i- i- Ngati musakuidziwa. iya iya ndikuyenera kuidziwa munali mulipo Ah, ndikuyenera kuidziwa chifukwa a- a- a Bingu atamwalira Yes. a Bingu atamwalira mzimu wawo uuse mumtendere Ah, kudali kagulu kena ka nduna za boma zimene zidakhala pansi kuda kuti izi zidzachitika inde yes komano constitution yathu ife tikuyenabe kuti tani kodi tipitirire forward bomali ndi la chani kodi Yes, yes, ndi la DPP yes. pamenepo pamene panazatulukirano a joyce banda so malamulo athu amati chani kodi president akakhala kuti ali incapacitated kapena mwina watisiya amalawi anazakhulupirirano kuchita ascend to power kwa uh, a Joyce Banda koma kumeneko yes. tifikako ndithu chifukwa ngakhale mu ulamuliro wa Joyce Banda munalinso zinthu zina Cashgate. Cashgate. Uh, sitingakambe za Joyce Banda osakamba nkhani ya Cashgate. Eh, amayima pachulu. Ine nakonza mafuta. Eh, nalowa dziko zita- zitatani zitatani. ah zinthu zimayenda pamene tikukamba zimenezozo tisayiwale kuti anamanga a Peter Mutharika Mm. tisayiwale zimenezo tisayiwale kuti anamanga Kondwani Nankhumwa tisayiwale zimenezo a Jean a Henry Kalilani Mussa, a Patricia Kaliati a Vuwa Kaunda Nicholas Dausi Goodall Gondwe duncan mwapasa necton Mhura ananjata Mm. so zinachitika zimenezo ndiye kuti amalawi ena adziwe kuti ah, kuti kaninso apresident akulamula panowa anamangidwa Mhm. Mhm. akwena adziwe Mm.
makumbukira ndithu kuti anthu adapang'ala kuchichiri Mm. kuka kuka kukaona kuchichiri so chifukwa chonena kuti ndale zomwe zidachitika mbuyomo ndiye programu yake imeneyi ndi imene tikhala tikukambirana zimenezizi so inuyo chomwe tikufuna kwambiri nchona kuti programu ikamachitika ngati pali zinthu zina zimene inutha mukumatha kumaziona kuti ah komatu izizi tikuziziwa tingathe kupatsani information ndizotheka titha ku- kutero chifukwa mmene tikufotokoza kuti tayenda maboma angapo tapita kumwanza kuti tikuonetsereni pamfera nduna tidapita ku ma- ku mangochi mudzi wa Moto komanso ku Nkhata Bay eh, ku Nkhata Bay chifukwa ku Nkhata Bay ko uh, ulamuliro wa kamuzu anawotcha mudzi onse okay thamangisa mudzi wonse kamuzu banda anapereka mwana mmodzi wa orton chirwa amene anali founder wa mcp orton chirwa anali ndi ana angapo kunali fumbani eh, kunali ndithu ana angapo koma mwana wina anampatsa dzina la kamuzu okay so they were close anampatsa dzina la kamuzu koma mwana uja atadzindikira chifukwa kuti pamene amathawa ndikutuluka ku dziko lino kupita tanzania zambia anafunsa anapeza mapazi atupa anafunsa zatani kuti tikuthawa kamuzu Ali, from now onwards I'll never be called kamuzu okay mwana amene anatchedwa zimenezi okay so ti- ti- ti- ti- tikambe zimenezi tikambenso nkhani zokhuza kuti kamuzu anapanga uh, anauza as, a senior chief timbiri mm. kuti tikufuna muthane ndi orton chirwa Okay. a timbiri potengera ndi ma connections awo anakana kuti zimenezo sindingapange mm-hmm. tikambe zimenezo kuti mpaka anapeza a- a m'mbelwa mm-hmm. kuti aweruze mulandu wa orton chirwa anakana mm-hmm. kunali a senior chief nazombe ndi amene anaweruza nkugamula mm-hmm. pa 6 may 19 uh, 6 may 19 that was 19 um, is it 80, 83 mm -hmm. anagamula orton chirwa vera chirwa mm -hmm. mukaphedwe mm -hmm. anali mafumu mm -hmm. eh, so nkhani ngati zimenezozo ndi zimene tikufuna kuti tizidziwa komanso mm -hmm. munene kuti m'mbuyomo uh, mabwalo a milandu yes okay mphamvu zambiri mm -hmm. zimakhala kwa mafumu yes kunali traditional courts mm -hmm. ma and kumeneko kunalibe legal representation andipeza lawyer pano tili ndi legal aid bureau Ku- ku- kunalibeko zimenezozo ndipo mfumu ikangonena kuti awawa atsekereni imakhala kuti wapita
palibe munthu amene anapangidwa represented ndi lawyer zimene sizinatheke chifukwa onse chifukwa panali zinthu zingapo akuti akamanga munthu amakatha kumusowesa okay for example kusowa kwa mwanza murder amene aja anatengatu ku mikuyu prison ku zomba atatenga ku mikuyu prison ndi pamene kumabwera kuti asowa asowa asowa asowa and mukawerenga crocodiles are hungry at night mmene mujamo mupezamo kunena kuti ah, ma, ma, ma, ma, a- amene anakawatenga ku ndende anakana even kusayinira kuti iwowo ni ndani anangowatenga I'm reminded of um, uh, uh, MP wa ku Mwanza adatisiya ku ku Mwanza a Joyce Chitsulo yes right nthawi imeneyo kuti um, mcp ikulamula Mm. so adakonza msewu wopita ku thambani koma adakaupanga divert malo ena eti kuti anthu asadziwe chifukwa msewu e, udali ma- m- msewu madutsa ndithu ukafika kumene uh, kumene ku- kudali kwa uh, former mp uh, uh, no uh, nthawi imene uh, a joyce chitsulo koma adaupanga divert pena kuti anthu asazindikire zokhuza pamene panali thambani mwina boma limaopa nthawi imeneyo kuti Anthu akafika kumenekoko they will take pictures adziwa kuti malo aja amene kudachitikira ngozi aja ndi atiwo ndi awa. Kungotsimikiza kuti panali zinthu zina zimene ah, ah, ngati sitizidziwa eti ngati dziko ndikuti pakutha pa nthawibe u- ukumakonda kukamba za ana ma 2000 Kuti chifukwa ndi unga- amene akupanga ma decisions oyendesa dziko ambiri mwa iwo okay. mm.

so 2012 amene wabadwa 2012 we make decision 2030 tikufuna president uyu so ngati sadziwa kuti udi m'mbuyomu zinthu zimakhala bwanji Yes. apanga chiganizo chosakhala chabwino akuyenera adziwe chifukwa pamene timapanga introduce program tinakamba pano kunena kuti nthawi ya kamuzu uh, jack mapanje anafotokoza kuti Kamuzu zinthu zake zinali orally samafuna kuti Sama- zizilembedwa samalemba even buku lina lililonse loonetsa kuti likukamba za iyeyo tikukamba za buku la george orwell animal farm amakamba kuti all animals are equal but some animals are equal than others Okay. kutanthauza kuti ah, kutanthauza kuti kuzanena kuti tonsefe ndife anthu ofanana koma ena amakhala ofunikira kwambiri kapena kuti ofanana kuposa anthu Ena. ena now titati tiliwerenge bukhu limenelolo we are talking of mmene zimachitika mdziko muno kunena kuti uh, zinthu zambiri ndiye kuti we are talking of kadzamira we are talking of tembo we are talking of kamuzu these are the circle imene imayendesa dziko lino uh, we are talking of chancellor college university of malawi kunali achina uh, uh, uh, zimani kadzamira mm -hmm. amene anali principal mm -hmm. kunali achina uh, tu- tukamba za uh, a- a- akadzamira ena amene anali ku state house mm -hmm. tinali ndi atembo mm -hmm. atembo even was, was, was chairperson wa, wa, wa, wa chancellor college mm -hmm. so you can see kuti zinthu ngati izizi mm -hmm. uh, kunali even nkhani yokhuza chitukuko cha mayi malawi mm, ccam ehe chitukuko cha amayi m'malawi mm -hmm. although ndi- uh, uyu jack mapanje amapanga analyze kuti i think ineyo kumangidwa kwanga mm. can be associated mm -hmm. so zi, ndi zinthu zonena kuti people must know mm -hmm. amalawi akuyenera adziwe chifukwa titati tiime pano ndikuwauza amalawi kuti mchaka cha 1986 mm. yoweri kaguta museveni mm -hmm. analanda boma mm -hmm. anthu adavuti so ndife zotithandiza bwana mutiuze za ku Tanzania za ku uganda people must know zimene zinachitika mdziko lawo kuti apange decision chabwino akuti ine olivia uh, kampango kuno uh, kwa jali program imeneyi yesitimadziwa tadziwa nawo zikomo aulusi mwatidziwisa tathokoza ndithu zikomo kwambiri um, eh, message ina yakuti um, akuti Uh, gerard kanza kumanja from blantyre ati ya Kamuzu sinatolere bwinobwino ndayamba kumene don't worry uh, tione kuti uh, tipanga bwanji ku pim uh, mission a Glory ndi anzanu mukutithandizira kuti ana a m'bado wapanopawa adziwe zambiri za dziko lino pitirizani mumatha manamba ake ndi omwewo amene you can send feedback kuti ifenso tiwerenga pano kuti tidziwe kodi tiwerenga kuti tione kuti tipanga bwanji akuti kunena zoona program iyi ndi yapamwamba ndipo inu ati ndinu akatakwe ndine sem kuno ku songani uh, ku zomba i think ma message amene abwera apa ndi amene so w- w- going forward titaona nkhani ya Kamuzu Eh, titaona nkhani ya bakili pano tikadachita ndi bingu sitinathane naye um, then tipita kukaona uh, mayi joyce banda Joyce Banda. Eh, Mm. eh, Dr.
eh, Joyce Banda. Dr. joyce banda Eh. kuchoka pamenepo tikaona ulamuliro wa dr laz Mhm.
dr Lazarus McCarthy Chakwera. chakwera Mm. anayendetsa bwanji Eh, dziko kunali zi- zichitochito Eh. nthawi ya mcp yapitayi Eh, anthu amwa mahewu amwa mahewu anthu chimene chachitika Mm. and is recorded Mm. simungachichotse simungachichotse chilipo chilipo Eh, chilichonse chimene chachitika mu ulamuliro wa malawi congress before now eti komanso kuti uh, uh, pakadali pano ngakhale a professor peter Mutharika ngakhale panopa atasankha kukhala ndi second vice president aha kuti chikuchitika ndi chani anthu anakumbukira kuti ah eh, a Chihana aja nawonso anali second vice president ndipo kutereko kumbiri ya kumbiri ya mm, banja la chihana ndi the, the only family eh, we have got two families in malawi amene apanga mbiri okay tili ndi family ya the chihanas amene bambo anakhala second vice president mwana second vice president okay the Mutharikas two brothers yes nkukhala ma president kukhala ma president a dziko yes. uh, wina kubwera kula- kulamulira winanso kulamulira so uh, a professor arthur peter mutharika atasankha a Chihana anthu akumbukira kuti bambo awo a iwowa adakhalanso chani uh, second vice president zimenezi pala katswiri wake amene azibwera pano ndikumafotokozera ndipo tinene kuti ife we are committed and willing to travel pena paliponse ku nkhata bay uh, nkhata bay ulamuliro wa kamuzu anatentha mudzi kumeneko tikafikako kumene tikuyenera kukafikidwa ku shire uh, shire river kunali ng'ona tikafikako tikafikakonso tikukamba nkhani zokhuza uh, tisangokamba nkhani zokhuza tinakamba za mwanza murder mm -hmm. koma tisaiwale kuti kunachitika mwanza war okay
mwanza war inachitika mdziko lino la malawi mm -hmm. nde mwanza war imeneyi mm -hmm. we need to understand kuti mm -hmm. kodi zinakhala motani mm -hmm. idali pakati pa ndani ndi ndani so Ada- adayambitsa ndani yes yes so mukabwera ku nkhani ya mwanza war mupeza kuti even ena amene anapulumuka pa mwanza war alipo Okay. uh, ndikhoza kukuwuzani pano kuti nkhani ya mwanza war uh, tunena kuti inachitika m- october that was 1967 uh, former minister of home affairs a yatuta chisiza ndi gulu lawo lotchedwa ufulu umodzi malawi army mmene munali anthu ngati frank jiya frank jiya Komatu anthu- nzathuja anthu adzikuona eh, mzathuja frank jiya uh, john gunda anatiuza kuti frank jiya alipo Okay. okay. atibweretse mu studio muno frank jiya pansi pa uh, ufulu umodzi malawi army mm. zinakhala bwanji za mwanza war mm. october 1967 mm -hmm. so zimenezozo amalawi akuyenera adziwe mm -hmm. koma mwina nzanga fungai alipo mm. anthu ena apapa anditumizira ndemanga okay akhoza kudandaula kuti sinawerenge okay. kuli hastings mcdonald kuntcheu akuti program ili bwino kwabasi mm -hmm. uh, itichape m'maso mm -hmm. ndi mitu yomwe kuti mm -hmm. uh, tidziwe komwe tikuchoka ndi komwe tikupita Ah, palinso ena apa kuti ine patrick kuno ku shire valley program ili bwino ndaphunzira zambiri pitirizani kutipatsira za ndale mbuyomu akuti achimwemwe limbani watching live from chisitu mulanje Ah, zipangani village kuti program ili bwino kwambiri akuphunzira ameneyo Okay. Eh, apa pali achina kuti ine blema mulakata program ili bwino ife tadziwa zambiri chabwino akuti big, big up fungai eva ndine kasiya kuno kukasiya Eh, chabwino akuti mzati mumatimvetsa kukoma kwambiri go ahead chabwino akuti ine chimwemwe kuno kubalaka aulusi zikomo mwati akuti zikomo kwambiri ena akuti ndine kasimu kaphaizi kuno ku kasungu kuti kaphaizi program imeneyi ndi ya nyatwa tili limodzi tiyeni tipitilize ku kasungu komwe kwa akamuzu kuka kobo- ku- ku- kuja kuli ngulu ngulu ya nawambe aha so ti- tinene kuti ah, ndi- ndikaona nthawi apa ah, wi- wi- yapitabe kumapeto ikupita ikupita koma ah, anakangotipatsa 2 hours Anakangotipatsa 2 hours, Zero, ndikhala ndili pathu. Komano, tsopano, chi- chomwe tipange ndichi Ah. going forward um, ti- ti- ti- ti- ti- tiyesetsa kubweretsa uh, akatswiri tiyesetsa kubweretsa mamulumuzana ndi a deep, more deep information Yes, of zinthu zambiri chifukwa pa Chasamu Mpasu adamangidwanso yes um, uh, political prisoner Ana- ana- analemba buku Ah, so ti- ti- ti- ti- ti- tiza- tidzafufuza what is it that happened so tili ndi zambiri zimene tidzikupatsirani and some of the feedback zimene mwati- mwatiuza will work on them kuti tionesese kuti program izi- izi- izi- izichita moto nde chomwe tizipanga Ti- ti- ti- ti- tiziti tikakupatsani ma program like two months will be coming ndikubweranso Yeah.
ah, Ti- ti- tidzaone kuti kucheza nawo amalawi kuti tidzawapatsire nanga si nthawi ija timangowapatsira tili mtchire tili kuthambani apa tikukamba nkhani ya ku Nkhata Bay tikukamba nkhani ya mwanza wo ku Nkhata Baytu mwakulimbikira Eh, anatentha muzi wonse Eh, muzi wonse nanga si anthu amangotsala Mangochi Mangochi muzi wonse unatenthedwa komanso apa tisayiwale kuti azimayi a mpingo wa mboni za yehova amagwiriridwa anthu amathawa mdziko muno tisayiwale nkhani okhuza lesoma and uh, frame, uh, kunali lesoma um, ndi ziti fl- uh, fremo uh, lesoma ndithu kunali kabungwe kamene kanapangidwa sitingakambe nkhani okhuza a Tati mpaka nkuyiwala nkhani ngati zimenezozo so tikuyenera amalawi tiwapatsire so pali zambiri zimene zikubwera ndi zina tizitha kumuchotsa kamuzu uja tamuchosa tizibwererakonso Eh, kuti ah, ya anthu atiuza kuti tafufuzani chakuti chifukwa nkhani waigunda apa ndi ya eh, yofunikira kwambiri kukamba za ku nkhatabe komanso anakamba nkhani za ku chikwawa something like that kuti tikaone Dziwe la ng'ona. dziwe la ng'ona Eh. lidali pati Lidali Mwina- patipo. mwina si- silingakhale kuti uh, tikalipezapo koma somebody should point us kuti it was here limangosowa anthu amangosowa amasowadi akatifotokozere eh. chifukwa titati tinene pano uh, uyu amene anayambisa chipani cha mcp was beaten by malawi young pioneers pa gate ya state house okay so zimenezo anthu sa- sa- sa- sakuziwa. sakuziwa. Koma it is recorded Eh, so uh, w- with time um, in respect of time timati tinene kuti uh, program yathu titsekere pamenepa yeah kwa lero titsekere pamenepa Mhm. mwina ngati mabwana anganene kuti anyamata pitilizani komano nkhani ona yakuti- moto moto udakalipo kuponda moto so timati tinene kuti ah, ti- ti- timalizira pamenepa koma chomwe tifuna kunena chona kuti eh, ulemu waukulu upite kwa john gonde amatipatsa amene uyu ma- amati- information. amatithandizira ah, ku kudziwa kuti kodi uh, information ina ting- tingapange bwanji mkulu ameneyo ndi historian mbambande from Mzuzu University Yes. amayesetsa amayesetsa ya anapanga uh, theology komanso history imakhala ngati kuti ndi program imodzi yoti umaona umapanga major history that's a bachelor of education amapanga major history anapanga ku both ku catholic university komanso anakapanga ku uh, mzuzu university Okay. komanso anamutenga kukapanga masters ku uh, unima Okay. imene sana- sanaimalize Okay. koma tiyamike kwambiri kuti amatipatsira chifukwa ngakhale kungokamba kuti tifuna tiwadziwitse anthu talandira feedback yonena kuti o ana asukulu akuyamika kuti sangalepherenso mayeso okay kudzera mu program yake eti Ni zimene zizi. imeneyi kuti history ndi phunziro limene limavuta koma now they are able to understand chifukwa tikufotokoza mu chiyankhulo chawo yes ndithokoze kwambiri inuyo amene mumaonera programu ya ndale m'mbuyomo ndathokoza kwambiri kuti munali pamenepo ineyo dzina langa ndi fungai chiwaya uh, koma tinene pano kuti next uh, episodes of our programs tikhale tikubwereserani zinthu zosiyanasiyana tikupitirira ndi malemu profesa bingu wa mutharika tikupitirira naye ndithu ee nde inuyo muzikhalabe pomwepo koma tinenetse pano eti kuti program yi sitikudana ndi atsogoleri andale kapena amene anatumikirapo dziko kapenapo amene adakhalapo pafupi ndi atsogoleri aa what we are doing is to bring what happened during their time basi kuti anthu angodziwa kuti okay ngati tafika apapa mwina nkutheka zinazi zidachitika chifukwa cha zakuti zakuti zakuti ineyo ndithokoze kwambiri uh, ndi ndimpatse mkulukuta moyo all the way from blantyre our chief bureau in blantyre uh, evans ronex matola pakatipo kumaika ronex chifukwa uh, bambo wanga ndi a ronex mbewe matola oh. ndiye pa social media mm. ena akumayika evans matola mm. noti uyatotcha manje mm -hmm. koma ine ndi evans ronex mbewe matola okay. pitiriza musazike chifukwa masazikidwe anu amakhala mhm. opseza kwambiri mm -hmm. eh, ndikukudziwani ndikukudziwani ndikuthokozeni kwambiri kuti munakhala pamenepo kutiwonera uh, ah, programu imeneyi pa mzati tv komanso kutitsatira pa facebook page ndithokozenso a mzanga benai gomana amene waonetsetsa kuti tikaonekenso pa mzati facebook page komanso pa youtube mukatipeze kumeneko osaiwala producer wathu jo nsomera amenenso waonetsetsa kuti china chilichonse chichitike moteromo kupita chitsogolo yembekezerani mapulogalamu otchakuka kwambiri muyembekezere ndithu mapulogalamu osakondera mapulogalamu kuswakuswa kwenikweni kuti ngati inuyo mumatsatira chipani china chake ndipo iyeyo anachita mbwerera ife tibwera pano kuwakumbutsa amalawi china chilichonse chimene chinachitika mwati mbwerere yes chabwino kodi aliponso ansogoleri anachita mbwerera ndithu? Alipo. alipo eh? alipo okay alipo okay alipo ndithu chabwino eh tipange choncho ti- ti- tathokoza kwambiri zikomo kwambiri mukhale ndi madzulo opambana chauta akalola tikumananso m'mapulogalamu athu otsatirawa zikomo